nri anyị na ọ ga-ada uju lapụ ya achọrọ m ihe m ji atọ ọ bụ blood tonic na
mma agbaji ngwu ya ma olu ike nwa na-egbu mgbu nlele ọ dara nwụchala ya nwụchagbu ya n'akpa m palị ya naba be m chi ya ọ bụlụtaghị ọlụ nwa nchụfụ ya

ụmụnne m ive anyị nọ n'ime bụ ije ịhụnanya nke ịchaka studios na-eweta anyị nwa nọ na YouTube Facebook Instagram na TikTok ive anyị na-eweta bụ ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị ndị na-avụrọ di ma ọ bụ ndị na-avụrọ nwunye va bịa n'ije ịhụnanya va nweta di ma nwetakwa nwunye nya bụ onye ọbụna sonyela anyị gbakwalụnị jeve na YouTube anyị o ịchaka studio ka unu sonyela anyị na ya onye ọbụna chọkwaalụnụ ka ọ kpọta anyị akpọta nee anya n'ivu onyonyo ị ya-avụ akala ekwentị anyị ị kpọrọ anyị anyị aza gị anyị edeelu gị mbọsị ị ya-abịa e mee gị njikọ ị bụrụ nwoke e jikọ gị na nwaanyị ị bụrụ nwaanyị e jikọ gị na nwoke chetakwanụ ije ịhụnanya nke Ịchaka Studios na-eweta anyị nọzukwa n'ebe niile na social media deejeni rinne ehe ndị be anyị deejeni anyị abịakwanụ ọzọ n'agba ọzọ n'ije ịhụnanya nke na-egosi n'ịchaka studio em dịka unu si malị ava m bụ Uju Edochie ee onye anyị na ya nọkwara n'ọnwa n'aka ekpe bụ onye nke nwanyị nje egbe oyibo egbe oyibo nke izizi n'Ọka Obiageli Okafọ ada Isiagụ Amikwo ji eme ọnụ lọlọ Nollywood the first lọlọ in Nollywood Nollywood nke izizi onye mere nwunye igwe izizi na Nollywood mụ nwa bụ egbe oyibo ọkwụlụ ọ karịsịa agbala ka ibe ogo gaga n'ogwu Hmm. awụ dimkpa bụ ogologo imi ya ezu n'ezi atụwa egwu owe onye a na-achụ na-abịago Hmm. n'enu m nụ n'enu m nwa ejiri ọnụ were awụ ọjị onye chịkwa nna ọnya ọ bụlụ ghị emedị nnede ọ mụ nwanụ m na-aga m nwoke a na-atụ egwu nwoke ọ ya ekwene m ọnụ ma ọ bụrụ na onye zuru m anya mma nwoke ya eghe m ọnụ ya ezu- ezu onwe ya nwa n'Ọka ka m bụ ọkpụrụ na anụ Ọka ọkpụtọrọọkpụ n'Ọka ọ ibe mbụ ejiri igbo agwa onye ọcha n'elu oshiwedu dịrị ahụ n'elu oshiwedu ekwe na anya ọkwa sọsọ nkọwa ka ọ kọwara onwe ya o sọsọ nkọwa mana udo dị ee onye nke nọ m n'aka nri gwakana anyị
onye ị bụ um, afa m Mr. Pazzi ee eh, a na-etukwenu m nwata Chimeleeze one n'Ọka ee eh, nkọwa m etoro aka I'm a very simple person ọ gụchago udo dị mhm. anyị enwetacha unu naabọ bụcha ndị Ọka ndị Ọka na m ọja adaba n'anya njikwa abụ ya o wee na-ekwu sị na lọlọ dị Ọka egbe oyibo egbe a na-agba anyanwụ abụ dimkpa bụ ogologo irie ijie ugwu ogologo imie ijie ọ nọ m n'aka ekpe wee na-ekwu na ọ ya emela anyị mmacha na-enyekena anyị na ma amalị ya mbem

Hey! ogologo ekwe ekwene ogologo ekwere na mma atụkwana nya okwere m chaa ọ nyere m ka mmiri nyere ọkụkọ ọ nyere m ele a mmiri nyere ọkụkọ ele nna m emegheri ozugolu m Ị na-atasị ya ọkwa nna ọkwa anyị nụ ntụlụ a na-atụghị ahụ
maka na unu naabọ bụ ife unu chọtara bụ di chọta love ezigbo love udo dị so egbe oyibo mhm. kedu ụdịrị nwoke ị na-ene anya na ịbụ ịyọọ
ee ma ị na-ene agadi nwaanyị anya n'ọnụ mara na o ji wee ṅụọ ala hmm? and agadi nwaanyị anaghị aka nka n'egwu ọ maala agba onye ka m ji ochi achọtala m nwa okolobịa arụ dị mma ị na-ene ya anya ọ dịka ugogbe ka ị na-ene anya ị na-ahụ onwe gị n'ime ya ụdị okolobịa m chọrọ okolobịa arụ ụtụtụ ibi ọ na-ama abụba na-enwu hmm. m chọkwa onye dị oji m chọọ onye dị oji na-eji kanyụ kanyụ mma mma okolobịa arụ dị mma ị na-ene ya anya a sị na abụ dimkpa abụ ogologo imi hmm. maa mma hmm. arụ ya na-ama abụba wee na-acha ọkwa na onye na-edu oji m chọrọ onye na-ezigbote oji mma mma mala mma kwụ akwụ mhm. mala ife a na-ekwu mala ife a na-eme ụdị okolobịa m chọrọ nkwe kwesị gị ọ gwụcha ma o ji ego ma o jirọ ego mana ọ ya ejikwa nwa obele mm. na a sị na aka nri kwọọ aka ekpe aka ekpe akwọọ aka nri o wee na-adaba ọ ya ụdị ndụ m chọrọ ebe a udo dị ka anyị jekwuzie nyanwa ka anyị mazialụ ee maazị pasi anyị atụọ na akwụ ọra gị ife mere nne kịta bụ na ị je eme ọkpa n'ana maka na onye igbo ka ị bụ m ma ekwu okwu na-amalị gị mbem kedu ife a na-etu gị
nwata chimeleze one Ehe. n'ọka Ehe. ị ya emere anyị ọkpa n'ana nwata chimeleze ọ machakwanụ m arụ ma m ma try nwata chimeleze kwụzie n'ọtọ meghalịa arụ

kọwaala anyị ụdịrị nwaanyị ị chọrọ
ị ma na awụrọ m onye ọtụtụ okwu ee achọrọ m nwaanyị nwaanyị nweta obele height ị ghọtago dụkwanụ ọcha dụkwanụ mma ine anya nwekwenụ ezigbo agwa maka na a sị na agwa bụ mma nwaanyị ehe achọrọkwa m ndị achịkọta ekwe ọnụ maka ike adịrọ m ta achọ m nwaanyị abata ị sị ya kwụrụ ọ kwụrụ ị sịkwanụ ya debe ọnụ o debe ọnụ nwaanyị ya ebukwenụ ihe n'ilu budu ya n'azụ ụmụazị afụ nni a ya eri mgbe ya apụtara ọ kwanụ ya ka m chọọ nwaanyị achara acha n'anya dụkwanụ fair mana ọ wụlụ dị fair ọ ya adụ ọcha obele fair ị ghọtago ka ọ chịkọọ
ovu unu na-aba atụgharịa ka unu vụsịa onwe unu ovu
uju ewekwe n'iwe ngwakwe mgbe echi kpọta m nne m ochie ya kesi ụdị i nekwa nwoke anya achọrọ m nwaanyị ya na m ji na-agbacha ọbala anyị na-agbacha ọbala ọ bụzinụ nke nna ee uji metekwuye nke a ebe awakwa aka ọlụ gị na chọọ nwata pịnọ pịnọ na ahụ kedu ebe mebi ma agbaji onye akwala n'ahụ ma adọbie Eh, chọọ nwata a ga-egwuri egwuri egwu akwara ya na-amachi with my own Eh, m- a- nna uju mba ị- ị- ị dakwalụ nke a ị dalụ nke a ha chekwali ọ na ị nụrụ na a sị na agadi nwaanyị a na-akara nka n'egwu ọ maala agba ị nụrụ ya mbụ onye nke a akago nka n'egwu ahụ ọ kalụ nka wee weelụ ọ ma agbanwe egwu a makwa ihe anyị nọ na ahụ jezi ka anyị nọ na anyị chọ ka e buje mmadụ ụlọ ọgwụ na n'afọ yu na m ma adọbi ya akwala Eh? i nekwali anya ọbụma ibukwali ka enu era ọkwa na ọkaba ọkaba nwaanyị ijele ijele ijele e jiri gbagbu onye ọcha Hai. kweli ka ijele ra uju afọ m dị ijele afụ m ya nri anyị enu ọ ga-ada lidiwe alịlị uju lapụ iwe achọrọ m ihe m ji atọn ọ blood tonic na ihe a dị ibe enwe nini ma amụtanwụzikwalụ m nwa o nwere ibe ahụ mere kaka o nwere ihe o mere imediwo ndị emeni uju achọrọ m iyi oyi ihe m chọrọ nke anyị eligolo ozugbo a plan ya ozugbo na ahụ. Ah, ị dakwa ada okwu ihe ahụ ya na mgbachele don't worry Ha. Jeliwo. ka abịa ka abịa na ee ee ijele nwaanyị hmm? ọkaba ọkwụla ọka kedu ka i ji bụ onye enwe
o na asị na m chọrọ onye dịpịa ọnụ agwara m na m chọrọ adaka achọrọ m adaka na a sị onye eri awọ na-eri nke nwala abụba anụ nwaanyị ọ na-akọ agadi nwaanyị a sịkwa ya agadi nwaanyị a sị ya agbajikwu agbajikwu nwaanyị achọkwunu m elu ịkwala ịla ọdụ ka ọdụ ọkpa ka ọkpa nkịta ee eh? ọ bụrụ na okolobịa fọkwụ dị mkpa o nwere ihe ọ fụlụ m ma agbaji ukwu ya ma olu ike nwa na-elu mgbu lele ọra ma nwụchala ya nwụchagbu ya na akpa m palị ya naba be m chi ya ọ bụlụtaghị ọlụ nwa m chụfụ ya achọkwụ m ya a sị onye ya-eri awọ ya rie nke mara abụba Eh? ụdala niile na-amịkwa na-amịkwa na-amịkwa na-amịkwa n'ọrụ ilu ime ụlọ nke chara acha wee lacha okolobịa kpọta ụrọ ika niile na ika niile na ahụ ebentelu m onye nke ee kele ọdụva abụba dụrụ na ya na-arụ ọ na-erichukwa abụọ chụwa onye lijuru anya ibu ya ị na-eni ya anya ị na-eni ya anya ibu ya ibu ya mma mma ee ntele m onye nke ewu uju metere ya chachachachacha mmasịkwa onye nwụ egbe oyibo butuo butuo butuo egbe egbe butuo egbe amazikwana m ibe m na-ekwu na unu na-abọsị na unu avụ ya o nwere a ka ihe eji o mara nwere dị o nwere dị chachachachachacha nje maazị pasi o nwekwuru ka ihe e ji wee hazie uju anaghị agakwa na ụnyaahụ aga ibe m na-aga forward ever na ị kwesịrị ịghọta ihe m na-eri bụ ihe m na-eri ihe gbara abụba do sharp ị na-enye anya agụụ agụọ gị na aa ihe ka ebute m na ịgbara ụka nke m eme n'ime ya. na ya egbe abụọ m na na ịchọrọ ya achọ mma kpọchiete gị anyị ji akpọchiete gị ka anyị nwetara gị ndị ahụ ịchọrọ Deeme. Mhm. Ee, ndị be anyị ọ kwanụ n'ibe ka anyị na-eweta ije ịhụnanya nke Ịchaka Studios na-ewepụta n'isi njedebe bikoni sonyelụnụ anyị maka ndị chọlụ di ma ọ bụ nwunye akala ekwentị anụnwa na-egosi n'ive onyonyo a nya ka unu ya-akpọ e wee tinye unu n'ive a na-eme unu bịa na ịchaka studios chọta di ma chọtakwa nwunye deje ni rinne ee igbo igbo ekene m unu biko ije ịhụnanya ka m na-ayọ unu ka unu bịa sonyeli ịchaka studios biko nu ị ga-enweta ya na Facebook YouTube and Instagram ị gaa there ị ga-watch ife niile a na-eme there and ị ga-like kwana ya unu na-eneche enye unu akwa arafu Ichaka Studios o ọ bụ ya m na-ayọ unu biko bịanụ sonyela anyị bịanụ sonye live biko kenenu ekenekwa m unu